An balima joliba tv news lajɛbagaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli ni tantoli bɛ ɲɛsin aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ye ko aw sɔgɔlen bɛ aw ka jamukan mandi ani aw ka teleso mandi de la joliba tv news ale ye kumaso ye ani jabaraninso min bɛ aw kunnafoni san waati bɛɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka kunnafoni jɛlen ta k'a di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'aw to aw ka mobiliw kɔnɔ k'aw to aw ka baara yɔrɔ la k'aw to diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na u ye jamukan di aw ma jamukan min n'a bɛ sifinnakaw baro n'an ko a ma ko joliba rap a bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonwula n'o tanan gosira eh, an ka jamana kɔnɔna na an bɛ an ka tunkarankew fo u bɛ ka an suivre nin wagati na an ka bɔlɔlɔ siraw kan ka f'u ye k'u bɛ se ka eh, u ka kɔmantɛriw bila u ka se ka anw bilasira ni ladilikanw ye ka tila ka anw eh, i ka dɔn k'a fɔ eh, ɲininkali minnu bɛ u bolo ka tɛnkun anw na ani i ka dɔn jamukan yɛrɛ fo ka taa se an ka artisiw ma bawo anw bɛ yan ka an ka artisiw ka yelen sigi olu kan n'o y'an ka jamana eh, artisiw ye seko ani dɔnko kɛnɛ kɔnɔna na eh, ka foli di i ka dɔn k'a fɔ kayikaw ma ka daminɛ kayi ka taa se fo tawudeni ma fo menaka an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya segu An bɛ an ka kumasoni sanfɛ nin waati in na segukaw fɛ yen ni o ye kɛmɛ murumuru kelen o b'o sanfɛla la segukaw bɛ k'an lamɛn nin waati in na live direct yɛrɛ la an bɛ taa fo sikaso fana sikasokaw fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na kɛmɛ ani saba murumuru seegin olu fana bɛ k'an lamɛn bamakɔ n'a seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ ka anw lamɛn kɛmɛ ani duuru murumuru fu o sanfɛla la jamukan in nin y'a sigilen ne ye sulemani tarawele bɛ n wele ko soul to soul bi n bɛ so voilà nin y'an ye so bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n na n bɛ farafinna bi ahan donc bi an tɛ ko in bila da girinda la an tɛ an b'a cun an b'a sumaya ne ko n ko ka cun ka sumaya bi an ni dugutigi de bɛ ɲɔgɔn bolo n'i ko ko dugutigi mali rapu kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ bilen n'i ko dugutigi mali seko n'a dɔnko kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ ala ye a sɔn seko ni dɔnko kɛcogo ɲuman na ka tila ka maliyɛndenya ko diya a ye a bɛ mali seko ni dɔnko a b'a a kɛlɛ kɛ depuis ni a jinini fo ka se fo bi ma depuis a donna baara in na k'a daminɛ kunun na ka se fo bi ma a m'a taabolo falen a m'a ta yɔrɔ falen bamananw ko ten ko n'i filila i sugu ma i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye cɛba min n'a ma fili a sugu ma a ye ko in daminɛ depuis ni san ba fila an bɛ se k'a fɔ san ba fila ani seegin wagati san ba fila ni kɔnɔntɔn wagati a ye baara in daminɛ ni kanu ye ka na se fo bi ma hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ hakili bɛ a la cogoya min na ka palɛw fa ka stadew fa a garisɛgɛ ma diya o la nka minnu y'a fa u taa ni seko ni dɔnko cɛ minnu y'a fa u taa ni dɔnniya cɛ ala ye maa o maa dan ɲɛnamaya kɔnɔ a ye bɛɛ n'i garisɛgɛ dan tɔgɔ ani sanga o bɛ ala de bolo nka se ala y'a di nin cɛ ma n'o ye bamanan kalifu ye bamananden dɔw ko ko dugutigi dugutigi i bisimila i ni wula joliba tv news ani joliba fm sanfɛla la ok jɔn fana kan yɛrɛ yira dɔɔni yɛrɛ yira i bɛ farafinna bi y'a ye a farafinna afiriki afiriki voilà nin de ye kalifu ye kalifu min ni eh, an bɛɛ b'a dɔn bankoninkaden don commune 1 kɔnɔna na dɔnkilidala don artiste rappeur don Kalifu i ni wula n ko tuguni wa surtout su i yɛrɛ i ni wula i ni foli ka kan i ni cɛsiri foli yɛrɛ de y'i ta ye bi
Kalifu foli diyara n ye maliyɛn bɛɛ fɛnɛ b'i fo mhm. kɛrɛnkɛrɛnna an ka tunkarankew mhm. parce que n'i y'a ye an yɛrɛ y'i wele mhm. Tunkarankew ka kuma message de cayara an kun, unhun, sul an bɛ plateau ye an bɛ émission ye mais cɛ dɔ bɛ yen bi m'a bila baara in na baara in kanu b'a la baara in ka d'a ye wa tiɲɛtigi don ko in n'i mago bɛ diɲɛ tiɲɛ o tiɲɛ na i ka kan ka tɛmɛ cɛ in fɛ n'i mago bɛ Mali rap tiɲɛ na i ka kan ka tɛmɛ cɛ in fɛ tiɲɛ don denmisɛnnin don nka denmisɛnnin min don denmisɛnnin hakili juru caaninen don mais an b'a ye plateau bɛ mɔgɔw de wele minnu bɛ lumière sigilen don minnu kan minnu bɛ succès la minnu bɛ buzz la cɛ in tɛ buzz la dɛ wa a mago tɛ buzz la nka n'i mago bɛ Mali rap tiɲɛ na i bɛ tɛmɛ a fɛ n y'i wele i ye n ka wele jaabi bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n b'i fo k'i waleɲumandɔn o la hali n'o y'a sɔrɔ bi degunbaw b'i kan mais i y'o degun bɛɛ to yen k'i senfa ka na kumaso kɔnɔ min diyara ne ye n'a bɛɛ ye kuma dɔ la n'i ye artiste wele i b'a sɔrɔ e bɛ tila ka u téléphone de ta k'u giringirin mais bi ne nana e yɛrɛ sɔrɔ ne ɲɛ kumaso kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko tunkarankew ye kuma min fɔ e kalifu kan bamanan kan ko tiɲɛ don o b'a yira k'a fɔ ko kuma min bɛna bi e da bi ka nkalon hali n'o y'a sɔrɔ a ka ca nkalon ye ne b'a se ayi a ka ca tɛ nkalon t'a kɔnɔ dɛ nkalon t'a ayi an tɛ nkalon tigɛ kalifu an b'a daminɛ n'i ka kilipu ye kilipu min ni i b'a yira mɔgɔ la k'e ye dugutigi ye donc an ka o kilipu lajɛ

kalif ni i ka dugutigi nalen i ka dɔnkili kɔnɔ i b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw k'u bolo i tununa i ka ko banna dɔw yɛrɛ fana ko k'i dɛsɛra kalif ne seul ne b'i dɔn doni min kama n y'i dɔn i n'a fɔ n bɛ k'a fɔ cogo min na kabini waati min na génération rap respect ani ghetto kafiri ko b'a tan ni fila fili la je pense que n y'i dɔn talibi fɛ yen talibi y'i yira n na ɛɛ kalifo doni kama ne y'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na k'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na n ko nin n ko avenir ba bɛ nin na seko ni dɔnko la rap la mais kalifu ne tila ka n'a ye k'i bɔra an jigi kɔrɔ ka bɔ an jigi kɔrɔ cogo di an y'a ye k'a fɔ e kun kan ka stadiw fa mhm. i kun kan ka palɛw fa mhm. a kan b'i da mhm. a faamuya b'i la a dɔnniya b'i la mais kalifu balala ka tunu maliyɛnw na dɔw ko ko dɔwɛrɛ tɛ kalifu tununni ye ko parce que ko kalifu ko eh, wagati dɔ la wagati min na clash le clash battait son plein ghetto kafiri talibi ni iba one ninnu bɛ ɲɔgɔn na wagati min na i nana k'i jɔ talibi kɔfɛ après tila ka talibi janfa ko karamɔgɔ janfa o de ye nin s'i ma parce que bamananw b'a fɔ ko ni i karamɔgɔ i karamɔgɔ janfa ka b'i karamɔgɔ kɔ ka sɔrɔ a m'i labila ka tila ka t'i karamɔgɔ buruja ko o bɛ kɛ sababu ye i ka diɲɛlatigɛ bɛ don galama na ko le fait que i taara ka talibi buruja après e dun tun ye talibi ka mɔgɔ de ye talibi ka protégé kun ye ka tila k'a ye k'e bɔra talibi kɔ ka t'i sigi écran kɔfɛ ka tila k'o tigilamɔgɔ lagosi tuguni k'o de kɛra sababu ye ni bamananko banna k'o de kɛra sababu ye ni kalifoko banna i bilal'i kɔrɔ la kɔrɔbonya kɔrɔbonya jamana kɔnɔ karamɔgɔ bonya jamana laada dun kalifo kuma filɛ nin bon n ka foli bɛ tunkarankew fɛ surtout surtout n ka foli bɛ i ka question ka di ne trop walayi n ka foli bɛ bɛɛ lamɛnbaga bɛɛ ye karamɔgɔya yɛrɛ kɔrɔ de b'o fana na a ma deli ka ne dege dɔnkilida la talibi ma deli ka ne layɛlɛn scène kan fɔlɔ kalifu an ka taa nin yɔrɔ la n b'i lajouer nin kɛnɛ kan a ma kɛ fɔlɔ talibi m'a fɔ ko kalifu i ka son na i b'a fɔ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n ka musique yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ fo ka diɲɛ wuli a ma kɛ fɔlɔ il peut pas démentir ça an tɛ kuma de quoi et puis surtout sur i ka plateau i bɛna n bila kuma la sinon ne tɛ kuma fan bɛɛ de ni talibi delila ka dɔrɔmɛ kelen di ne ma ko hɔn ala kana hɛrɛ kɛ n ye mais e tun bɛ talibi kɔ nin bɛɛ i bɛ se ka ko talibi ma deli ka c'est à dire que e e bilasira ni foyi ye talibi ma deli ka sira sira dɔ bɔ bɔda dɔw nɔgɔya e ye rap la e dun tun b'a kɔ mun na alors voilà.
yɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ diya mɔgɔ ye quoi ne talibi diyara ne ye depuis a bɛ ka juste rapper je voudrais juste rapper o y'a sɔrɔ ne tɛ dɔnkilidala ye o awɔ ne ye talibi lamɛn ne bolo ko maliyɛn yɛrɛ tɛ je crois que c'était un français walayi a ka mɔgɔ ka t'a lajɛ a ka juste rapper awɔ cɛ cɛ bɛ se dɔnkilida la dɛ a bɛ se an donna dɔnkilida kɔnɔ ne ni talibi talibi tɛ ne ka jɔ ye o bɛnaflo de ye ne ka jɔ ye ne bɛ taa bɛnaflo de nɔfɛ ka taa n ka dɔnkili da bɛnaflo nɔfɛ an ye ɲɔgɔn dɔn bɛnaflo ka lit de kan e ni talibi awɔ an ye ɲɔgɔn dɔn dilan de kan
d'accord voilà a bɛ taa an bɛɛ bɛ sigi a sɔrɔ studio bɛ so kɔnɔ dilan bɛ yen an bɛɛ b'an sigi a kan d'accord an ye ɲɔgɔn dɔn ten de koyi ɔ bon ne taara bɛnaflo fɛ ka sɔrɔ RR b'a tan ni fila fili la ɔhɔ u nana bila ɲɔgɔn na
wa bɛnaflo ka mɔgɔ ye jɔn ye talibi ne bɛ se ka talibi bila d'accord a sɔrɔla o de fɛ quoi bɛnaflo ka canal quoi ɔ o la an bɛ taga fɛ yen a bɛ na an bɛ baro kɛ olu ka fɛ yen an bɛ taa mais a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ kelen
talibi ka dɔrɔmɛ kelen tɛ dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen tɛ n kɔnɔ mais et pourtant e mɔgɔw i jɔ talibi ni mɔgɔw cɛ o don don tɛmɛnenw na o donw kama olu de o de kan ka dabila bi o denmisɛnninw kan k'o de dabila o anw ye min y'a ko la a b'anw kɔnɔ sisan an ta kun an yɛrɛ ka dɛmɛ kun tɛ ko an ka tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ an ka dɛmɛ kun ye nin ka d'an ye an b'a dɛmɛ de quoi an ka juru san an b'a dɛmɛ quoi i teri sadon tɛ sadon ye dɛ mais i teri malodon ye malodon ye dɛ
donc ne tɛ se namimɔgɔya la quoi ni n tɛ min na n t'o la ni n bɛ min na n b'o la quoi donc ne taara bɛnaflo janfa quoi ne taara yanfɛ côté fɛ ne ye bɛnaflo de janfa quoi talibi tɛ dɛ n ye bɛnaflo de janfa donc e taara iba ninnu ka côté la e bɛn de jan janfa quoi parce que bɛn de ye ne ka projet kɛ fu ne ko bɔ bankoni na ntomikɔrɔbugu fo n sen na han walayi wa bɛn ma deli k'a yɛrɛ fisa ne ma dɛ an bɛ dumuni k'u ka so bɛn e bɛ bɔ bankoni na i sen na fo fo fɛn ntomikɔrɔbugu a bɛ pase di an bɛ taa so bɛn bɛnaflo y'o kɛ ne ye quoi ne tɛ fitiriwale dɛ wa ne ba n ye bɛn de dɛmɛ talibi dɛmɛ in kun ye bɛn dɛmɛ de ye mais ni n ma bɛn dɛmɛ ni n ye talibi bila n ye bɛn bila o mais k'a fɔ k'a karamɔgɔ karamɔgɔ tɛ ne la dɔnkilida la ko min ko kalifu i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan mɔgɔ kun bɛ ne la mɔgɔ min bɛ yen ko n b'u suivi u diyara n ye n tugur'u kɔ u ka rapu kɛcogo ka di n bɛ se k'olu fɔ mais k'a fɔ ko dɔ de ye ne kalan dɔnkilida la a tɛ yen quoi talibi ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ an b'o jaabi bɔ yen fɔlɔ quoi a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ i ka karamɔgɔ kelen a ma deli ka n dege dɔnkilida la fi la a ma deli k'a fɔ kalifu sɔn kɛ tan sɔn kɛ tan sɔn kɛ tan a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n ka fɛn foyi la diɲɛ kɔnɔ hali tali ne ma deli ka taa talibi fɛ fɔlɔ k'a ye pase di ne ma ayisa a ma kɛ tali ma deli ka ne wele sɛni kan fɔlɔ ko kalifu an ka taa jeu kɛyɔrɔ la jeu nin kan a ma kɛ fɔlɔ mais karamɔgɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ a ka bɔ je le respecte mais min kɛra o bɛ fɔ dɛ a bɔ voilà ɲininkali min ka kɛ ne b'o jaabi de di quoi nkalon tɛ yen quoi an tɛ nkalon tigɛ dɛ sulu nous on ne ment pas alors mais mun y'i bɔ a kɔ voilà
n yɛrɛ dɔnkili bɔ yɛrɛ a kan i ye dɔnkili bɔ a kan voilà fo n y'a yira n ko ni ninnu ma bɔ talibi kɔ eh, denmisɛnnin voilà n ko talibi ŋaniya kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ u fɛ i y'a dɔnkili bɔ awɔ e ye jɔn tugulen talibi kɔ nin wagati a bɛɛ kɛra su ye fo ne yɛrɛ kelen pe a bɛɛ salen don mun na sisan kɛ mara sidu o o ma te o bɛ mɛ b'a dɔn dɔnkili dama don bitigi la yan o ɔ wa cɛ don

n teri ne y'a faamu ale ma so ale tɛmɛn'o ye quoi n terikɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ ale bɛ min il est soûl dɔ wɛrɛ fɔ u fo ka na non a ka ɲi donc ne ta ye min ye ne de kɛra ɲɛnama ye clash tɛ wa ne tɛ n ka kuma fɔ k'a fɔ ko ne donna min gasi la o ka yafa n ma o tɛ ne parce que kumatɔ de bɛ don dɔ i bɛ don dɔ gasi la non non mais kalif an bɛ t'o sujet kɔnɔ parce que n'i ye nin mouvement ta k'a lajɛ kalif aw ni iba ninnu kalif danfaraba t'aw cɛ dɛ danfa ayi danfaraba tɛ yen c'est à dire que musique la danfaraba tɛ yen ayi danfaraba tɛ yen mais an bɛ se k'a fɔ ko poromosɔn min ye iba ninnu suit o ye aw ye anw don anw yɛrɛ de aw o de don awɔ bon maintenant n'i ye nin poromosɔn in ta k'a lajɛ mm. nin poromosɔn in ye a si bɛɛ kɛ mm-hmm. iba ninnu nɔfɛ kɛlɛ de la mm-hmm. gaspi ninnu nɔfɛ kɛlɛ la talibi ninnu nɔfɛ kɛlɛ la bon an bɛ yɔrɔ min na ye komi bi mm-hmm. ko kɔrɔbonya ani kɔrɔbonyabaliya je pense que aw de y'a ɲɛ jira aw dɔgɔninw na parce que n'i ye e ka nin son in ta i ye son min bɔ ka iba clasher ne sulu b'o dɔn i ka son caman bɛ yen i bɛ iba gosi a la i bɛ gaspi gosi o bɛɛ ɛɛ i ka son dɔw fana bɛ yen i ni talibi faralen i bɛ na i bɛ talibi fana gosi gosi donc a bɛ n'a fɔ kɔrɔbonyabaliya in aw de y'a jira iba aw de y'a jira sisan denmisɛnninw na donc c'est à dire que aw de ye iba ninnu c'est à dire que u lagosi k'u di denmisɛnninw ma parce que aw de y'olu suit n'aw tun y'u bonya bi u dɔgɔninw tun t'u dɔgɔya quoi an m'u dɔgɔya dɛ u m'u yɛrɛ bonya de sinon an m'u dɔgɔya sul e ka petini ne ka petini e ni ne de bɛ ɲɔgɔn na e ka petini tɛ se ka ne dɔgɔya k'e tɛ bɔ a kalama pour que e m'a fɔ i ka petini ye ko i kɔrɔkɛ de kalifi kan'a dɔgɔya e de y'i ka petini ta ka ne dɔgɔya ne fana ka petini bɛ i dɔgɔya mais jɔn y'a daminɛ est ce que n bɛ ka min fɔ i bɛ ka faamu. ayi n tɛ ka faamu a wɛrɛ la. n bɛna segin a kan exemple la sisan. exemple la Talibi ka wagati la. Talibi ka wagati. exemple la hali sisan sisan yɛrɛ génération na. awɔ. i mɔgɔ minnu bɛ Iba kɔ. Lil Iba Titi den. an k'a kɛ Lil Iba Titi den. voilà ale de. a ye Iba a ye Talibi bilen. a ye maladɔ maladɔ denmisɛn o fana Iba One bilen. donc kɔrɔkɛw c'est à dire que dɔgɔninw tun bɛ ka i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ k'i jɔ. wayi ɔ sisan o Iba y'a fɔ don jumɛn k'i kɔrɔkɛ Talibi ye kana dɔgɔya i ka son na dɛ ou bien ka bɔ ne kɔ. K'a to grand frère la ani ne de bɛ ɲɔgɔn na i kɔrɔkɛ de don i tɛ son bɔ k'a clasher yan i b'a to an cɛ de i da bɔ a la a y'o fɔ wa ayi jɔn ye jo di dɔgɔnin ma mais c'est eux mêmes qui ont commencé ça est ce que i bɛ ka kuma in faamuya non n bɛ k'a faamu sisan maliyɛnw a ye nin partager c'est à dire que a ye nin partager Kalif de bɛ ka kuma bi mɔgɔ min bɛ ka kuma a b'a dɔn bi mɔgɔ lankolon tɛ mɔgɔ gansan fana tɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma a b'a dɔn a y'a partager Kalif c'est à dire que e bɛ fɛ k'a fɔ ko bi kɔrɔko kuma ni dɔgɔko kuma min bɛ ka fɔ Mali rap kɔnɔ ko ninnu kɔrɔkɛ ninnu yɛrɛ y'a mɛ olu fɔlɔ de ye Tata Pound clasheli daminɛ o a ko n b'u ɲɛna jɔn y'a da génération RR wuli waati u ma Mali rappeur bɛɛ fara ɲɔgɔn k'u tan wa o ma RR labɔ wa o kɛra n'o sɔn RR labɔ o RR kelen tɛ yen wa u ma Tata Pound ni Fanga Fing bɛɛ dɔgɔya kɔrɔkɛ dɔgɔya maintenant to sinama faut que u ka sɔn a ma olu fɔlɔ y'a daminɛ an fana t'u to yen an dɔgɔninw fana bɛ na u t'an to yen ɔ pour que u ka ne to yen sisan ne t'a la dɛ n t'a la dɛ parce que moi j'ai compris fɛn fɛn tugura kɔrɔbalen ninnu kɔ k'u dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ u bɛ min kelen dɔrɔn fɔ n ye k'u bɛ diɲɛ kɔnɔ u salen tɛ dɛ mais ils ne sont pas u tɛ yen minnu ye kɔrɔkɛ ninnu dɛmɛ u tɛ yen sa u tɛ se ka kɛ yen et puis min ye ne sauver moi ne bɔra à temps quoi ne bɔra quoi ne ne taara quoi parce que ne ne tɛ ne tɛ maɲumako fɛ quoi an ye maɲumako kɛ a m'a dɔn an ye an ka taa an ci fɛ quoi e tɛ tɔgɔ di ne ma ala de b'a di ne ma wa ne ma t'i nɔfɛ tɔgɔ ko yɛrɛ la La ne taara de dɛmɛ kama walahi n'a sɔrɔ n taara tɔgɔko la ɲama sɔn ne tɔgɔ sɔrɔ Mali bɛɛ cɛ Talibi featuring kɛ awɔ i bɛ taa clip lajɛ wa a clip lajɛ première partie la Talibi b'a la deuxième partie an y'a weele ka dɛsɛ a ma na a la han walahi a ma na a la an ye clip tɔ kɛ ten ka taa k'a bila e ala mɔgɔ min bɛ i nɔfɛ su ni tile donc e fɛ k'a fɔ ko kɔrɔbalen ninnu tɛ denmisɛnninw dɛmɛ wa u t'u dɛmɛ tɛ sa u tɛ se k'u dɛmɛ yɛrɛ de kana fɔ k'u t'u dɛmɛ dɛ u ma deli k'u dɛmɛ wa u tɛ se k'u dɛmɛ e u tɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ ɛ ne k'i ma ne ye san joli kɛ Talibi kɔ n'a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ e ko cogo di problème filɛ ne bɛ n ta de fɔ koyi ne tɛ tɔw ta fɔ dɛ ne tugura Talibi kɔ a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ a ka fini tɛ n na a ka samara tɛ n na a ka foyi tɛ n na han ne de b'a fɔ bi o cɛ tɛ yen min bɛ se k'a sɔsɔ e b'a sɔrɔ e bɛ taa e b'a sɔrɔ cogo di a ka na dɔrɔn a ka na fɔ dɔrɔn ko bon k'ale tiɲɛna i ye nkalon tigɛ dɛ ne ni k'i a tɛ ka fɔ parce que a ma kɛ o ne tun bɛ bɔ ne tun bɛ bɔ tomoro ka bɔngɔn na ka taa tomoro ka taa Tal B fɛ an b'an sigi an bɛ baro kɛ a ma deli ka n dɔgɔya dɛ n bɛ t'i fɛ an bɛ baro kɛ an bɛ tɛmɛ o tɛ o o de don mais ne bolo dɛmɛ u bɛ clips k'aw ye u ka so u bɛ ka so a foyi dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a ta kɔnɔ et puis foyi quoi dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn tɛ dɛ a ka taama yɛrɛ bisi kɛra jarati tɛ ne la quoi an kɔni ye featuring kɛ o clip a jɔn y'a bɔ n ko Luka de y'a wari sara Luka de y'a clip kɛ o walayi Luka Luka ye fɛn caman kɛ ne ye dɛ Luka Prod o kelen don kabako kuma bɛ ka fɔ bi bamanan fɛ non ne bɛ kabako kuma fɔ dɛ donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko nin génération in k'u b'u dɔgɔninw dɛmɛ u ka u dɔgɔninw u ka na an bɛɛ k'an sigi sisan dɔgɔninw filɛ kɔrɔkɛw filɛ u ka na an ka n'a fɔ a tɛ se ka kɛ o Non mais quand même Lil Iba Lil Iba voyager a taara France la Lil Iba voyager a ye featuring dumanw kɛ Lil Iba se ka bɛɛ kɔni bɛ se ka kuma mais Lil Iba Titiden hmm. ale tɛ se ka kuma parce que hmm. Iba One ale Iba One ka dɛmɛ Iba One ka denmisɛnnin yɛrɛ ka dɔgɔ Iba One ma min dɛmɛ peut-être Iba One ka génération na peut-être euh, tɔ ma bon Gaspi fana y'a ka mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ bon tout récemment hali ni Tal B ma aw dɛmɛ a ka dɛmɛ sera a ka jagɛlɛya musique denmisɛnninw. A yɛrɛ a ka tɔgɔ a ye jagɛlɛya de créer a mago bɛ jagɛlɛya la a labɛnnen don. o tɛ dɛmɛ o dɛmɛ kɔrɔ toi tu as vu quel quel grand prendre de et puis nin bɛɛ kɔ nin bɛɛ kɔ to yen man denmisɛnnin caman bɛ sigida la i b'u dɔn talent b'u la u bɛ t'i fɛ yen o min tɛ fana ka team ye o exemple la quoi min fana t'i ka petini ye mɔgɔ dɔw bɛ taa kɔrɔbalen nin fɛ yen ouais dɛmɛ tɛ ko parce que non Lil Iba bɛ dɛmɛ kɛ Lil Iba ma si bɛɛ k'e kɔ wa ayi i taara n'a ye faransi ouais mais a ye baara joli k'i ye c'est trop n'o tɛ i bɛna fɔ de ko ni Iba kun tɛ Lil Iba tɛ bɔ awɔ ɔ ni nin kɔnɔni kun tɛ ni yiri kun tɛ n kun bɛ nin kɔnɔni faga mais i b'a bila kɔnɔ ni yiri ni fɛn kun tɛ kɔnɔni kun tɛ kɛ a fana dɔ kɛ dɛ a ye caman kɛ c'est pas pour le soutenir a ye caman kɛ a y'a jɔ a ba di nɛni ma i kama k'a jɔ ni cɛw cɛ i b'a dɔn a b'o ba kɛ tantôt a y'a fɔ ni kɔrɔbalen fɛn fɛn Iba i sen bɔ a la bilakoro a bɛ ka kɔrɔ de dɔgɔya a ma kɔrɔ dɔgɔya wa a ma Gaspi yɛrɛ dɔgɔya wa a ye Gaspi dɔgɔya ka Tal B dɔgɔya kun tɛ wa a delila k'a fɔ ko bon e n'i y'a kɛ bon ko mais c'est très simple n terikɛ ne ka petini de ye kanu dɔgɔnin dɔ n to yen kuma b'a kɛ comment il va faire ça a tɛ se ka kɛ

Sul ne ka nin émission tɛ a lamɛn dɛ ne ni émission bɔra sisan ni nin émission tɛ kalif kalif yera e joliba sul ka émission na awɔ yɔrɔ ne ma ne wele ne tɛna o ayi e fana ma ne wele ten o ayi e yɛrɛ ma ne wele ten ayi ne m'i wele ten i mago bɛ fɛn dɔ la kojugu bon nin ye dɛmɛ ye mais o fana ne mago bɛ dɛmɛ min na o tɛ kelen ye o e kana ne wele dɔrɔn i ka miliyari di ne ma kɛ sinon so bi ka taa nin kɛ taa nin kɛ i ka yari kɔnɔ ta o fana nin tɛ kelen ye o fana nin tɛ kelen nin ye dɔ ye quoi u ye dɛmɛ dɔ kɛ quoi ne yɛrɛ bolo ma kɔrɔbalen minnu ma foyi yɛrɛ kɛ foyi pɔri u ma kɛ foyi ne de b'a fɔ u ma foyi pɔpaka pɔri mais aujourd'hui on parle de légende don légende tɛ légende don ah. légende tɛ hmm. ne ko n'i nana bi hmm. ne b'i ka avis ɲininkali kɛ nin ko in na quoi Légende don légende tɛ légende don légende tɛ international yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ jango ko légende ko kuma kan ee international tɛ yen cogo di un rappeur non aujourd'hui Iba One est international Gaspi est international Master Soumy est international u ka taa France stade fa u ka taa Ghana stade fa u ka taa Burkina stade fa a y'o fa Iba y'o fa o Burkina Iba ye Burkina stade awɔ hali kɔsa in na Iba bɔra k'o fa fankelen ya

O de fa yan wala dɔw e fa ko e b'a ma vsi marisi fa a fan kɛ a ye fan kɛ
wa min bɛsi ka ko sera a fan de bɛɛ fan de kɛ mɛ fa kɔrɔ mɛ se sen fa ye jumɛn fa ye ni ma fa ee surutu se ni ma fa dɛ e fɛ fɔ ko sa fara a ma fa n tɛ se k'i sɔsɔ a ma a ma fa mɛ a ye fan ta U ka bɔ ka taa sarali u ka taa koro u ka taa sin u ka taa e tɛ nasɔnna mali arap aw ni a tɛ e tɛina a tɛ nu si ayi ka tɛ sa an b'a fɔ de waati si tɛ sin kari filɛ nin ni aliban bɔ u y'a dɔn n'a fɔ ni aliban bɔ dɔrɔn cɛ tɛ de o ye album ye ni album b'i bolo quoi non i ka carte b'i bolo voilà o yɔrɔ ko tɛ quoi an ka tɛ o yɔrɔ ma quoi parce que an bɛ to ka fɛn dɔ fɔ international mais an ka taa international Wizkid nana mali mali fa yan ouais Wizkid de yan fa Davido ma yan fa Davido yan fa Burna ninnu tɛ ka fan bɛɛ fa yan ouais u ka jamana tɛ dɛ jamana wɛrɛw

langue ko jumɛn bɛ la musique n'a pas de frontière sinon an bɛ ka dɔnkili caman lamɛn an t'a kan mɛn an e t'a kan mɛn ne t'a kan mɛn
mais an ka nin artiste ninnu au moins au moins u sera ka a- u- grâce à eux an bɛ se k'a fɔ mali rap ye exploit kɛ exploit cogo di Eh, par exemple eh, Iba One A bɛ gasa n a bi a ye tufu ta don ozodi n'i ye hali mali ko ka wari sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ka wari la e b'o te ye ka wari la ka ni wari ye binzsi ko tɛ binz ka ni wari ba sɔrɔ mali a fa tun ka fɔ n ka sin kɔrɔkɛ ninnu de don o de la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko sɛbɛn z u y'u segu kɛ ni cɛ o cɛ ko Gaspi Tal B Iba One ninnu k'u m'u seko kɛ i ye nkalon tigɛ mali kɔnɔ yan u y'u seko kɛ e bɛ ka bamanankan faamuya n bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni u y'u se kɛ quoi cɛ i ka bi baro ka girin ne ma dɛ non u y'u se kɛ walayi walayi u y'u se kɛ u kan ka min kɛ u y'a kɛ quoi mais dan bɛ ko bɛɛ la tiɲɛ don wari tɛ mali rappeur kun e u ma wari sɔrɔ a la u ma na ni wari y'a kɔnɔ e e ka du jɔ mobili joli joli b'u bolo san joli kɛra ka du jɔ i bɛ artiste jumɛn dɔn k'a ye a donna musique la a ye tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn a ye du jɔ non man ca sinon san joli joli de don olu bɛ min yɛrɛ olu filanw bɛ jamana wɛrɛ kan olu bɛ ka diɲɛ de olu bɛ ka olu bɛ ka villa tɛ dɛ olu bɛ ka quartier de jɔ quoi han olu bɛ ka diɲɛ de olu minnu ye génération kelen ye awɔ olu minnu ye génération kelen kɔfɛ olu bɛ ka diɲɛ de jɔ olu ka so ninnu olu tɛ kuma so ko kelen na sa du kelen bɛ n bolo n ye so jɔ ka ban olu tun bɔr'o kɔnɔ caman bɔr'o kɔnɔ quoi e ninnu ye sanga min sɔrɔ ka na se bi ma ni ne tun y'a sɔrɔ ka na se bi ma ɲama sɔrɔ ne bɔra rap la ne ye rap bila ne yɛrɛ e Kalif walayi n ye rap bila
donc il faudra fɔ Gaspi ninnu ye tɔgɔ min sɔrɔ ka se bi ma u kan ka rap bila k'a bila yɛrɛ u ye tɔgɔ min sɔrɔ dɛ awɔ et puis i bɛ wari min fɔ i bɛ wari min cachet jumɛn cachet de bɛ mali rappeur la ee cachet b'u la dɛ 30 millions cachet bɛ di rappeur jumɛn ma yan mali la yan 30 millions non o tɛ yen

olu kɔrɔbalen min bɛ taa jeu kɛ yɔrɔ caman na u ka petini y'anw ye tɔgɔ b'an na yɔrɔ min na u b'an wele an bɛ taa jouer n ka mɔgɔ de don c'est c'est olu de nana ye o olu de y'a bɛɛ tiɲɛ quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka bamanankan faamuya quoi 30 millions tɛ se ka don olu la o 30 millions tɛ se ka don Iba One ninnu na 30 millions tɛ se ka don Iba la walayi mali la o rappeur tɛ mali kɔnɔ 30 millions bɛ se ka don min na
han a 30 millions bɛ don u la dɛ u bɛ taa Kayi kungow la millions bɛ d'u ma millions bɛ d'u ma eh, mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen bɛ mali rappeur bɛɛ fara ɲɔgɔn kan secteur kelen min kɔnɔ depuis i b'a dɔn ko wari tɛ mali artiste la c'est moi qui le dis cɛ bɛ ka révélation ba kɛ bi dɛ ouais je le répète
Mali rappeur kɔrɔbalen fara fitinin n'a kunbaba n'a fɛn bɛɛ kan, a dɔnni n'a, a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔ kelen na événement kelen na wari tɛ Mali rappeur la ne de b'o f'i ye bi wari t'a la e Ala mais n terikɛ Ala kama sa Mali rappeur baden ɔhɔ an ka taa Mali rappeur kɔrɔbalen ninnu an k'u ta 5 millions 5 millions na u bɛɛ kelen kelen kelen kelen quoi tɔgɔba bɛ minnu na awɔ an ka na minnu b'olu duguma sisan o ye anw ye an ka taa 2 millions 2 millions na awɔ buruburunin minnu bɛ an fana duguma

i bɛ mana ci da a bɛ waritigi ba ye dɔrɔn a fasa da awɔ wari b'a kun dɛ a b'a fasa da ɔ n'o kunko sera e taara e y'a fasa da mais e bɛ to ka t'a fɛ baro la a bɛ to a bɛ jetonw d'i ma a bɛ mobiliw d'i ma mais n'a kunko sera i bɛ t'a kɛ fu kɛ e bɛ se ka wariko kuma fɔ yan e ka denkun na i b'a wele i ka mariage la i b'a wele Eh, a dɔw la hali n'i bɛ dilan yɛrɛ kan yɛrɛ ni fɛn fɛn dɔ tɛ i bɛ taa i bɛ taa i b'a wele ça c'est quel genre de personne ça eh, artiste yɛrɛ bafoué donc foyi tɛ mali mali art la

An bɛ se ka kɛ e ta ye a sɔrɔ fara mɛ e ta ka b'an ta ni bi an ta cogo la wala la mali bi tiɲɛ ye dɛ e t'a yɛrɛ jamana tiɲɛ ni jamana mako jɔ de la ati tɛ i bɛ jamana ka ko kɛ o tiɲɛ ye kuwa mɛ e ta mali biri kɔnɔ mali atiso minnu bɛ ka taa nin kɛ jisiba kɔntu la fila fan kuwa mais je dis les faits quoi min bɛ ka kɛ quoi e bɛ ka e fa e bɛ ka mali rappeur favoriser cogo min ou bien k'u u a bɛ fɔ cogo di de k'u u sankɔrɔta ka u yakubaya se kuma dɔ la u tɛ u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ u bɛ ne dɔn u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ ils savent tous ce que moi je dis quoi u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ tiɲɛ don tiɲɛ don cɛ Tal B ka bɔra kɔnɔ Iba bi normalement i ka bi Iba ka cachet tun ka kan ka tɛmɛ 30 la bi normalement wallahi bi Gaspi ka cachet a ka kan ka tɛmɛ Gaspi wele dɔrɔn million waa waa kɛmɛ dɔrɔn ni ala ta i bolo ka kɛ ka a yɛrɛ Gaspi mali kɔnɔ bi waa kɛmɛ bilen n'a b'a kɛ sa Gaspi Iba Yaku tigɛ waa k'u ban waa kɛmɛ na Yaku ya ya min bɛ ya bɛ se comme ninnu bɛ se o la dɛ Yaku tɛ ninnu ye yan o t'u ye yan ee an bɛ n terikɛ kɛnɛkan ko de don fan b'i bolo ka tɛmɛ anw kan koyi fan bɛ Yakubu bolo ka tɛmɛ ninnu kan ninnu ka fanw bɛ yen de anw bɛ ninnu soutenir a dɔw b'u kɔ ten de quoi an ka jo de don an t'u bila quoi ni ko wulila dɔrɔn kɛlɛkɛcɛw bɛ na quoi o b'a dɔn pɛrɛ k'u tɛ se ka foyi kɛ ninnu na ninnu tɛ se ninnu na bilen système yɛlɛmana quoi.

e bɛ taa société la cogo di un million société wa société téléphonique yɛrɛ de don société téléphonique ala cɛ
cɛ Himra bɛ jamana jumɛn kɔnɔ Côte d'Ivoire a y'a ban jumɛn na 30 millions 30 millions publicité 30 millions publicité o tɛ cachet yɛrɛ publicité cachet publicité 30 millions mali rappeur dɔ wele ka na 30 ko ko bon joliba bɛna o signer 30 millions

A bɛ kɛ ka taa ninnu kɔni t'u ka droit d'auteur ta bilen dɔw ni Gaspi ninnu ni fɛn olu kɔni t'u ka droit ta bilen u tɛ se ka fɔ ko ta taa aw tɛ olu mako t'u ka droit e droit d'auteur wari nin tɛ foyi olu bolo bilen sa wari to mɔgɔw bolo sa o tɛ aw voilà kuma bɛ yen i ye min fɔ sa o de ye kuma ye o de ye u k'a to denmisɛnninw bolo ye quoi wa mori b' de kɛ ayi

N ka bɛ fara ɲɔgɔn o n'i ka bolotu fɛn de ye fara ɲɔgɔn ka d dii ma k'a to dike nin du dɔrɔn a fɛ tun e pe ma a kɔmi tuma olu bali k'u wele wari to min wele fana wala ko wari wari ni weele to wari o bɛɛ de bɛ di ni kari la sɛ tɛ ci pered ta kari tɛ wari filɛ nin a n'a weletɔn ta bɛɛ bɛ d'i ma i b'a minɛ quoi bon i bɛ ka weletɔn ta min fɔ et puis pour a yira ko mali kɔrɔkɛ nin ye ɲɛngo ye quoi u kɔnna ka fɛn min dɔn joona ko wari b'a la quoi u t'a jira denmisɛnninw na quoi denmisɛnninw ta sira fɛ quoi u t'a kɛ quoi non weletɔn ko mɛnna ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama wallahi wallahi an yɛrɛ bolo sa k'u bɛ ka wari ba sɔrɔ droit la k'a sɔrɔ weletɔn b'a la quoi bon an t'a co yɛrɛ dɔn ne bɛ taa sa ko bon a cɛ cɛ i b'a cɛ i bɛ Wele Tone ka co bɛ cogo di walayi a bɛ ne lamunumunu a t'a ɲɛnabɔ Gaspi u bɛɛ kelen quoi u bɛɛ quoi an tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ a bɛɛ kɔrɔbalen bɛɛ u bɛ na sa u nana sisan youtube ko ni fɛn ko ni chaîne youtube ko ka hali k'i ka fɛn kɛ bleu ye ta a ye photo de di an ka page kɛ bleu ye ta u b'i munumunu k'i munumunu u ni faama min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn e ka pitini e bɛ t'u fɛ yen ni ala ni kɛrɛtɔ diɲɛ bɛ u n'o faama kan ka na o fɛ dɔrɔn n'i nana u b'i labila joona i n'o kana ɲɔgɔn dɔn ha ni mɔgɔ nana k'u mago b'i la n'u ka farin n'u y'a dɔn wari b'o kun o tigilamɔgɔ u bi u tɛ fɛ o ne ka ɲɔgɔn mais ils sont tous pareils là ces gens là cɛ ne de b'a fɔ sa ne b'a fɔ u ta tɛ ne fɛ o Kalifu an bɛ taa an bɛ baro bɛ ka ja kɔrɔ n'i ye a ta k'a lajɛ ah. Mali a mis année de la culture là

ayi ne ka côté yɛrɛ nɔ ne de ko sisan ala bɛ ne kɛ min ye sa ala bɛ ne k'o ye sa tɛ tugu maa si kɔ tuguni e ala ne de ye n ta fɔ ka bila sinon dans la famille ne ka famille kɔnɔ u artiste baden tun bɛ taa ne ka so u y'u ye bi u bɛ fe la a si ka sira tɛ ne la quoi walayi o to yen quoi kɔrɔkɛbaw fɛnɛ quoi Ramsès ne tun bɛ taa fɛ yen ka bɔ Bankɔni na yan. Bankɔni na. Ne ko taa ne grand sœur kun furulen don Balabugu. Awɔ. Ne mago kun tɛ grand sœur la dɛ. Ɛ Ala. N bɛ taa sɔgɔmada fɛ n bɛ sigi Ramsès ka da la. Han! A bɛ wuli 17 heures. Kalifu cɛ i sɛgɛnna dɛ. Mɔgɔ mɔgɔ lakali tɛ dɛ. A bɛ wuli 17 heures. E bɛ ka depuis sɔgɔma. Walayi a bɛ wuli. Sasi wuli 17 heures.
Walayi a bɛ wuli 17 heures n'a nana k'a fɔ k'a bɛ n dɔgɔ a t'o kɛ wa? Cɛ dɔgɔ kan jumɛn bɛ ko kan yan? Cɛ a kɛra faama ye dɛ. Jɔ n bɛna cin dɔ la ka na a b'a tagali. ne bɛ taa si grand sœur fɛ yen ne bɛ tila ka taa o dugusajɛ la même chose quoi an ne kun bɔlen de koyi o waati y'a sɔrɔ n'a y'a kundigi dɔrɔn n bɛ kundigi n'a ye style min kɛ ne b'a kɛ je l'aimais quoi a ka di n ye ja ka di yɛrɛ dɔrɔn tɛ o cɛ Ramsès mais n terikɛ mun nana ni kow ye e yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ e yɛrɛ bi ne kɛra mɔgɔ min ye je suis l'accro de du du du n taara mun na fɛ quoi n'i ka dɔnkili diyara dɔrɔn ne b'a ta quoi ne tɛ e t'o kɔnɔ non ne tɛ bɔr'o kɔnɔ e mélomane yɛrɛ de ne ye mélomane ye sisan quoi denmisɛnninya tɛ ne ta la n y'a daminɛ sisan sisan nin n ka son fɔlɔ o t'a la n b'a la san tan o t'a la ne ka telefɔni i b'a minɛ Gaspi ninnu ka son kɔrɔ de bɛ ne kun kura tɛ ne kun han a bɛɛ kɔrɔlen ma wa n b'a lamɛn wa n bɛ se n bɛ s'a dɔnkili bɛɛ la Iba o Gaspi o Tal B o u ka son bɛ ne kun kabako don n bɛ s'a bɛɛ la mais u ka tout dernier son ninnu ka daminɛ 2018 ninnu na ka na ka taa son si fɛ Ɛ Ala parce que u dɛsɛra u dɛsɛra ɔ depuis o wagati foyi tɛ sisan n bɛ ka nouvelle génération denmisɛnnin ninnu awɔ n b'u lamɛn n yɛrɛ ka génération dɔ bɔ olu bɛ wo kɔnɔ olu dɔnnen tɛ olu ka son bɛ n kun n b'a lamɛn quoi lajida et puis denmisɛnninw u ka u bɛ inspirer ka son ninnu na de dɛ u bɛ ɛɛ ayi dɛ Kalifu dabila sa ko rap kɛra fɛn de san u bɛ taa denmisɛnnin minnu lamɛnnen tɛ quoi u b'olu ka flow de u bɛ t'olu ɲini youtube kan denmisɛnnin minnu lamɛnnen tɛ u bɛ taa télécharger ka u den ka lamɛn so k'u ka CD bɔ a kɔnɔ ka da u b'o kɛ u b'o fɛn bɛɛ kɛ kɔrɔbalen minnu kɛ u bɛ nin bɛɛ u ye nin bɛɛ kɛ u bɛ nin bɛɛ kɛ halisa u b'a kɛ cɛ kuma man ɲi koyi Allahu akbar mais quand tu le vois parler ouais i ma ne ka kuma direct yan awɔ yɔrɔnin dɔw bɛ yen MCw ka nin dabila fɛnɛ k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛba ye bon sariya non bamanan de bɛ yan bi an b'a bara ci an b'a bɔ yen. an bɛ ramsès de kan. awɔ ramsès.
i ko k'i tun bɛ taa i sigi. an tun bɛ taa sigi a ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di an. alahu akibaru.
i ma don dɔ de n kɔngɔ ye n minɛ n taara dickson fɛ yen. awɔ u ka yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na.
awɔ a don y'a sɔrɔ ramsès ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la. mɛ o y'a sɔrɔ nin y'a sɔrɔ tata pound b'a tan ni fila fili la. n'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ ne tɛ dɔnkili da o. o y'a sɔrɔ ne ma deli ka dɔnkili da o. ee ala.
awɔ ne ma deli ka dɔnkili da o ja i ye fɛn kanu bila a mɛnna dɛ aa o ma jakuma ma f'i ye wa a y'a fɔ jakuma y'a f'i ye dɛ lahaji da jakuma y'a fɔ donc kɔngɔ ye n minɛ n taara dickson de fɛ yen a don ne ni dickson de dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ e ala dickson yɛrɛ de ko ne ma ko cɛ ko dumuni mɔna k'an ka dumuni kɛ an ye dumuni kɛ an ye dumuni kɛ don min na ne taara so o la quoi fo bi quoi ma se quoi
i ni sès ma ɲɔgɔn kɔfɛ sa c'est c'est an ɲɔgɔn dɛ a ɲɔgɔn jigiyɔrɔ la ɲɔgɔn hali droit d'auteur kɔnɔ ee aw ye ɲɔgɔn ye droit d'auteur kɔnɔ dɛ an jɔlen b'an ka wari nɔfɛ depuis heure jumɛn an jɔlen bɛ wari nɔfɛ ramsès nana dɔrɔn ka don dɔrɔn ka taga ta ta dɔrɔn ka tɛmɛ n'a sen fila ye e y'a ye to yen non non n ka cɛ o kɛra dɛ mɔgɔ tɛ a tɛ se k'o sɔsɔ o kɛra o e sɛsi o kɛra ala ma mɛ o kɛra wari ta ko laban yɛrɛ la a bɛ wari sɔrɔ a bɛ sɛnte kɔnɔ a wari sɔrɔ a bɛ sɛnte yɛrɛ kɔnɔ a taara

Wa ala donc hali bi aw bɛ taa jɔ ni kara bɛ taa tɛ dɛ a a ka fɔ ko paie ko ɲɔ tigɛra kana taa don dɛ ni se b'i ye i to yen fɔlɔ semaine kelen sinon walayi i t'a rang sɔrɔ ala dɔw bɛ taa quatre heures du matin masa mali artiste mali wa dɔw tɔgɔ dɔnnen don walayi ala i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ ka ni kalali kɛ

C'est le même système, mon frère. ɔ lumière bɛ minnu fɛnɛ nɔfɛ pourquoi olu fɛnɛ t'a fɔ bon denmisɛnninw a ye na an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Eh, Allah. n'u ye nɔɔrɔ ye Mais b'a fɔ ko Mali bɛɛ, kalifu de bɛ se ka nin kalifu de bɛ se ka nin cɛn fɔ maliyɛn bɛɛ ye. n ka cɛ n'u ye nɔɔrɔ ye denmisɛnnin min na i ye tɔgɔ de sɔrɔ i bɛ ka na de ni mali rappeur kɔrɔbalen y'i wele telefɔni na dɔrɔn a bila i kunna k'i commencera ka tɔgɔ sɔrɔ a mago t'i la. ee ala.
Da u mago foyi tɛ denmisɛnninw na bon denmisɛnninw bɛ fara denmisɛnninw na sa mais aujourd'hui classe kura min bɛ nalen an b'i ka vidéo lajɛ i kumana a kan i kumana a kan an b'o lajɛ régie juste après ani kalifu bi baro ka di a y'a partager
Yo la famille cɛ ee mali artisiw a ye baara kɛ vous nous emmerdez n'a ka kilasi kuntan ninnu n'a ka manana ko ninnu ye quoi n tɛ sɛbɛ ko yɛrɛ ye quoi a n'a a n'a ka kalo saba succès ni ninnu succès Efferalgan n ka cɛ ya ji wuli 500 milligrammes i y'a bila ji la dɔrɔn a yeelenna dɔrɔn a banna aw si ma taa yɔrɔ si qu'est-ce que le Mali les artistes les rappeurs maliens ont fait pour, pour ce Mali là u ma foyi kɛ a ma foyi de kɛ port mali tɔgɔ bɛ fan jumɛn musique la n kan bɛ rapu de ma mali tɔgɔ tɛ fan si a bɛ wuli manamana kɛlɛ ninnu ni fɛn na pendant que les autres les autres artistes des autres pays sont en train de compter des milliards vous êtes en train de a bɛ ka kule vues miliyɔn kelen vues de bɛ nɔfɛ wa n ka vues ye miliyɔn kelen sɔrɔ n ka fɛn fan mais olu ka olu bɛ ka diɲɛ de minɛ diɲɛ a bɛ manamana kɛlɛ la yan dɛ vous nous emmerdez quoi ala kama a ye bɔ an da la a kɛ aw a kɛ aw fana a san pɛrɛn yɛrɛ kama ka bɔ an da la a kɛ aw fa n'a ba kama ka bɔ an da la vous nous emmerdez merde aw bɛ ka joliba tv news lajɛ aw bɛ jamukan min sanfɛ an ko a ma ko jolibara eh, bi an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye kalifa bamanan den ye dugutigi den dugutigi de don bon ka bɔ bankoni na artiste duman don artiste min n'a ye ko in daminɛ kanu bolo ma k'i banban a kan hali bi a cɛsirilen don a kan an bɛ k'a ye kalifa a b'i n'a fɔ e ma succès sɔrɔli min kɛ mm. o aigri soso de b'i kɔ. Mm, mm. a b'i n'a fɔ mali bɛɛ m'e dɔnni min kɛ k'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ yen k'a bɛ se dɔnkilida la yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de a b'i n'a fɔ o aigri de b'i kɔ an bɛ k'o de jateminɛ e la kalifa mun bɛ k'i bila nin kuma la succès Efferalgan trois trois trois mois a tɔgɔ cent mille vues un million de vues ni e e ka j'aime tɛ ka tɛmɛ deux j'aime kan trois j'aime kan est ce que o y'olu nɔ ye wa o tɛ mɔgɔ nɔ ye o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ ɔ minnu fana bɛ k'u yɛrɛ kɛ jɔba fana ye sinon ni ne ma vues kɛ nin na bon ça o bɛ se ka kɛ ne ka communication kɛ cogo ye o bɛ se ka ne man di mɔgɔw ye o bɛ se ka kɛ sanga tɛ ne la tɔgɔ tɛ ne la dawula tɛ ne la o bɛɛ bɛ se ka kɛ quoi mais e min fana ko ko a donna ta k'e bɛ an ka jɔba ye e e man ka kule un million de vues nɔfɛ o

Samafɛ su ye tɛ ne gri le poro gri la k'a tɛ ji la feere tɛ o ma ta cɛ u b'a fɔ cɛ g kelen cɛ dɔ bɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ mangoya sɔrɔ kuwa o b'a sɔrɔ ne ko ne ka kuma daminɛ na b'a fɔ n bɛ se kan n donna mɔgɔ min kasi o ka yafa o tɛ bɔ ne da kɔnɔ a tɛ bɔ kɔnɔ ne ko e ma e cɛ in sa a bɛ digi dɔ la sisan san san ma mun kɛra surtout i bɛ se émission na i bɛ se question na o ma mun de kɛra o tɛ fɔ wa mais c'est c'est le fait donc e jogo ne mago t'o la quoi n ko dɔ ko ne ma nin video la ko butɔn dɔ bɛ ne ɲɛ la ko ne ka taa ko ne bɛ ko awɔ ko ne bɛ ko n bɛ ka kuma fɔ ko ne bɛ ka kuma fɔ a mago t'o la dɛ ne bɛ ko a tɔgɔ de ko jumɛn ko ne bɛ ko safunɛ jumɛn de la farakuruni wo sɛbɛn voilà ko ne bɛ ko safunɛ jumɛn ko tile de bɛ ka ne gosi n ko ayi n ko fiɲɛ de bɛ ka n gosi wa n bɛ ko cɛncɛn de la ne de bɛ ka ne de bɛ ka mɔgɔ jaabi ala mɛ dɛ ne ka commentaire la ne de bɛ jaabili kɛ ne i yɛrɛ ayiwa est ce que mɔgɔ dɔ de tɛ ka page kɔfɛ min b'a ci ne ka page tɛ nima jɔn si bolo i yɛrɛ ni u ka bila kɔnɔ n'u kumana kalifu ka page kɔnɔ dɔrɔn u ma page kalifu bamananden ne de don ne de ne yɛrɛ de bɛ k'a fɔ n'i ye patapatakan fɔ n bɛ patapatakan fɔ n'i ye n ba nɛni n b'i ba nɛni

ka taa u fasa da ka t'u nɔfɛ tournée ni fɛn na ka taa koyi wayi c'est pas ces grands là wayi ɔ sisan ces grands là olu de ma kɛ yan awɔ est ce que olu y'u miiri jamana la wa bon jamana ni position na président min bɛ yen sisan est ce que wayi IBK ala ka hinɛ a la awɔ voilà est ce que a ka ɲi a ka taabolo ka ɲi sanni an ka taa dɛmɛ a fɛ ten tu prends acte quoi un artiste mais mais artiste i mago bɛ mais blé kɛ fɔlɔ bon ni jamana ko nana blé de bɛ bila kɛrɛfɛ normalement n b'a fɔ ko i tɛ manamana ko dɔnkili ninnu da dɛ awɔ ta i k'i ka wari ɲini mais ni jamana lorsqu'on il s'agit du pays maintenant i bɛ wariko de bila kɛrɛfɛ quoi o de don quoi bon u ma wariko jate o sinon e bolo k'an fana ma wele a ko nin na de politicien camanba de y'an wele walayi ko n tɛ taa walayi wa ne ma deli ka taa politicien ka kɛnɛ kan fɔlɔ ko ne ko ko alo wayi karisa filɛ nin a ye vote a ye n bɛ taa dɔrɔn n bɛ n ka foli kɛ dɔrɔn n bɛ n ka prestation kɛ n bɛ tɛmɛ f'u bɛ dimi ne ka cachet bɛ sara dɛ ka ne wele ka scène kan ka jouer c'est pas un problème koyi n t'i nin tɔgɔ fɔ dɛ n ka fɛn na wa n'a fɛn bɔra ni i ka fɛn foto b'a la a tɛ bila n ka page kan donc est ce que kalifu ka sɛgɛn t'i yɛrɛ nɔ ye o la ne nɔ don parce que n'a n'a ko wulila don min na n b'a fɛ ka système de falen quoi tu changes le système quoi. Oh. N terikɛ ne bɛ foto ta teforoko tɛ bila ne ka teforoko. Awɔ. N ma na ni Nike ye. Awɔ. Ça c'est l'Afrique. Ni se bɛ n ye don min na il va connaître mais visibilité bɛ ne ka visibilité bɛ taa diɲɛ yɔrɔ la. O ka sɔrɔ.
Maintenant mais an ka yan ka artistes i b'a ninnu bɛ marques don marques b'a la Gaspi ninnu bɛ marques don marques b'a la. Normalement anw kan k'o kɛ olu man k'o kɛ o. Olu man kan ka Nike ninnu don tuguni. Ee. C'est des voix ye non olu b'a don mun na Nike b'u dɔn wa. est ce que Nike les connaît le marque Nike la tigi b'u dɔn wa Puma ninnu ne yɛrɛ dɔ tɛ nin sen na awɔ nin bɛ ne dɔn wa se tɛ n ye kɛ o de ne ka samara dɔ bɛ babini lase ma ne b'o dilan ne bɛ taa n'o ye scène scène kan seba tɛ n ye o n terikɛ n tɛ se ka taa ninnu san kuma bɛɛ wari tɛ yen o so ne wari sɔrɔ ne bɛ ne bɛ système falen walayi d'accord rapidement ko wagati sera i bɛ se ka mun de fɔ Ee yakubi ani fɛn ka kilasi la cɛ bi nɔn ani yan bɛse ka kilasi e ni an ma tɛmɛ ni wagatiw kan e sa e nin kan ka kɛ bilen i ka sisuma ye jumɛn ye pa an tan ke kan kan ka kɛ mɛ nin kɛ bɛse ni yakubi de cɛ a kan ka kɛ ka kɛ aw bɛ ni yakubi cɛ kuwa munna wala ale b'aɔri yakubi kama ale bɛ kɔɔgɔ tɛ kama kɔɔgɔ tɛ kama e cogo di mais ni n dɔgɔya ni n dɔgɔya n'a yirila n dun y'a fɔ n ko BG y'a fɔ ne ka plateau kan ko mali ne y'a ɲininka clash ko la a ko ko clash ko c'est pas intéressant ko a bɛ ka jamana wɛrɛ de ɲini k'an bɛɛ kan ka jamana wɛrɛ de ɲini ko sinon ko n'a ko k'a bɛ datugu a b'a datugu tile fila mali rapɛri tɛ don u tɛ bɔ bon maintenant ni yaku taara fɔ ko bamanan ko somakɛ sigilen a n'a ka fɛnkɛ donc a fana réagira o de kɛra c'est-à-dire ko tɛ cɛ kun b'a dimi sani BG ka kɛ dɔnkilidala ye somaw bɛ yen ouais o ye tiɲɛ a nana sɔrɔ caman bɛ soma fini don dɔnkilidala kunda dɔnkilidala o de tun bɛ yen fɔlɔ ouais est-ce que a ko BG
ouais donc BG tɔgɔ ma fɔ ni BG tɔgɔ ma fɔ sisan ne yɛrɛ bolo dɛ n'e tɔgɔ ma fɔ e b'i yɛrɛ k'a ye cogo di o ma soma fini soma fini bɛ dɔrɔn lasɔn na ne ka clip kura bɛ la soma fini de bɛ ne la ouais ne ka foto dɔ bɛ yan soma fini yɛrɛ kɔkɔlen de bɛ na ko bile bilenmanin bɛɛ b'a la Awɔ. sɔrɔ bilen ni fɛn ninnu han mais ne ne mun na- ne ne- ne fana bɛ na kɛ n'a a bɛ taa ma kun mɔgɔ ja tɔgɔ fɔ dɛ awɔ n'a kun y'i ja aw yɛrɛ ko e bɛ min kɛ mali rapɛri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Wa ne ɲɔgɔn t'a la ɔ mali rapɛr bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan k'e ɲɔgɔn t'a la an bɛɛ b'o la o kɔrɔbalenw b'o la denmisɛnninw b'o la minnu bɛ nalen u b'a la donc ni mɔgɔ wulila e kama sisan ko wa k'a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mais ne fana mali rapɛr don ne tɛ Australie ta ye koyi bon a ko ko soma fini b'i la e ka mun ye fɔ tan awɔ ko somakɛ k'i sigilen a dɔrɔbara kan ko soma fini ko somakɛ sigilen ko somakɛ sigilen a dɔrɔbara aw ma kaliburu ka clip dɔ kɛra soma fini b'u ta la ouais pour que a ma a ma a ma a ma miiri o la a ka denmisɛnninw to yen quoi a k'u ka denmisɛn a- ala kama a ye denmisɛnninw to yen quoi donc e yɛrɛ bolo a man k'i kɔkɔ yakubi kama ayi i i bɛ kɔkɔ dɔgɔnin kama mais a- tɔgɔ tɛ bɛɛ la wa mali réseau bɛɛ a si man ɲi mali réseau si man ɲi ne ye joliba wulilen ka na jɔ i b'a sɔrɔ e de man ɲi kɛ sinɔn ne kuma ne ka fɛn bɛɛ de o i t'i t'i bila pɛ la mɔgɔ si ma kuma o ɛ jɔn bɛna kuma si tɛ ne da si pa jɔn bɛna kuma i bɛ to i bɛ to la n'a sɔrɔ e de don a tɛ a n'i y'a k'i ye i b'a venir. Wow. Et ces gens-là, ces petits-là, ou quand on a soutenu, ni. Comme ça, nous.
Voilà, les. Baiser, moi, baiser, les carapéries. Et Baiser, calmement, mais les coups.
a tɛ tɛmɛ o kan ne y'a san a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ n kun wa BG k'album bɛ ne kun kaliburu ka son fila bɛɛ bɛ ne kun a tɛ tɛmɛ mais n b'a fɛ ka min f'i ye i b'a dɔn a man ka kɔkɔ de kama dɔnkilidala mali rapɛri bɛɛ bɛ BG dɔn cɛkisɛ min don game kɔnɔ i b'a dɔn a fɔra i ye i b'a dɔn a ma fɔ i ye i b'a dɔn mais a fila tɛ nin a man ka kɔkɔ de kama ni n'a ma fara n'u ma fara denmisɛnnin na dɔrɔn u ka carrière de bɛ ban quoi ne de b'o fɔ bi an mɔgɔw BG la min b'a dɔn BG ni mala u ka taa wo in kɔnɔ quoi u ka diɲɛ bɛɛ minɛ ni Mali rap quoi parce que Mali rap ma taa yɔrɔ si fɔlɔ ah non BG bɛ ka na ni style min ye bamanan fini ninnu ni wa ninnu mala fana ka style ye donc mala fana bɛ ka na ni style ninnu ye a i ma yan n'olu olu ka taa diɲɛ bɛɛ minɛ festival baw la kɔfɛ nin BG de ye a bɛɛ bali la yan dɛ Ne mako b'olu la mais ne tun bolo an ka Iba ninnu soutenir comme olu bɛ bɔ da la Iba tɛ se ka taa yɔrɔ la tuguni qu'est-ce que Iba bɛna taa min
Iba ni Gaspi ninnu bɔ da la ka ban sa olu tɛ se ka taa yɔrɔ si a dɔnkili t'u bolo a fini donta t'u la a samara donta t'u bolo a idée t'u la a talent t'u la a maîtrise t'u la ne de b'a fɔ Kali
bamanan den de bɛ nin fɔ mais e bɛ ka fini min don yɛrɛ pour que ka dɔn kɔfɛ i bɛ taa tubabu ka fini don e bɛ dɔn min e bɛ se ka pari ka tɛmɛ américain kan e bɛ se ka pari ka tɛmɛ français kan ayi e bɛ taa clip min kɛ o e bɛ pari ka tɛmɛ olu jumɛn kan e ma ne ka frigo feere clip lajɛ awɔ c'est traditionnel non c'est purement ah, traditionnel aw bɛ tubabu ma tubabu y'a la awɔ e bɛ tubabu nana clip ne bɛ ka kuma min fɔ o mɔgɔ t'o la koyi o tɛ ne ka kan mɛn koyi ne ye fini min don ne ye fɛn kɛ cogo min na donc BG ni mala bɛ ka na n'o style quoi bon ne m'olu soutenir o kan dɛ mais n'u ko a kana bila denmisɛnninw de la a ka a ka yakubi to yen yakubi dɔrɔn tɛ dɛ mama le succès ninnu ni u tɔgɔ ka ca quoi awɔ zɛri ninnu ni u k'u bɛɛ to yen n'an t'u soutenir an kana n'u u senkɔrɔla ɲagasa an b'o- ah, non, o ye k'u senkɔrɔla- mais n ko kɔrɔ olu yɛrɛ olu yɛrɛ dɔgɔninw de bɛ ka kɔrɔ ka kɛlɛ kɛ Ya- ni n'i y'a ye eh, BG bɛ k'a fɔ ko kɔrɔ ka bonya Iba One ka bonya ko f'i ka bonya c'est à dire que olu bɛ ka kɔrɔ de ka kɛlɛ e bɛ ka kɔrɔ minnu gosi tan tɔ ni e bɛ ka dɔgɔninw défendre olu bɛ ka na BG ninnu yɛrɛ bɛ ka na o kɔrɔkɛw de défense ta o ayi dɛ BG ni BG ka génération BG ni nin bɛɛ fila ye génération kelen na dɛ Kali ko waati sera e mais c'est pas possible Kali alahu akibaru a fɔ mali kɔrɔbalenw ye k'u ka sabali u ka denmisɛnninw soutenir quoi message jumɛn b'i bolo message b'i bolo style min bɛ denmisɛnnin ninnu bolo bi u ye taamasi yɛlɛma quoi u ye dɔn yɛlɛma Ɲamakɔrɔ debeto ninnu debeto ninnu ni o ma bacari ninnu ni cɛni tɔgɔ de danni kelen ma kelen ma o tɔgɔ de bɔtɔ danni kelen ma blacknod blacknod ninnu yakubi ninnu mama le succès ninnu anfadɔ ala kama mama le succès la n'i y'a lamɛn ne yɛrɛ ne yɛrɛ ne t'a lamɛn koyi a ka dɔnkili kelen tɛ ne kun mais je le soutiens parce que n'a ko friw mali bɛɛ b'a lamɛn tiɲɛ don o rappeur jumɛn bɛ kɔrɔbalen ninnu na a b'a fɔ friw sini mɔnɛ yakubi ka fɔ sini concert bɛ yen Iba ka na ko sini concert bɛ yen an k'a lajɛ min bɛ fa

Kalif mais an tɛ k'i ye scène kan rapidement i b'o fɔ mɔgɔw ye régie a b'a to a k'o fɔ mɔgɔw ye an tɛ k'i ye scène kan sisan an tɛ k'i ye prestation na an tɛ k'i ye foyi la fo n'a kɛra tout récemment an ye bagɔni bagɔni bagare ka fɛn na sinon an kun famana k'i ye ka produit problème jumɛn bɛ yen bon problème bɛ yen lɛkisɛ banabaatɔ bɛ n bolo lɛkisɛ banabaatɔ bɛ n bolo n'a bɛ si n'a bɛ wuli fɛn bɛɛ ye ne de ye wa

e bɛ u k'u ka lɛgɛso ta banabaatɔ u t'a u tɛ cɛkɔrɔba ladon ani musokɔrɔba ladon u t'a dɔn quoi. Eh Allah. An tɛ barika ko la yan quoi ne tɛ barika ko kuma y'a mɛn da ayi n t'a fɔ c'est mon père je dois le faire point mais barika ko ni dugawu ko u ka bɔ an da la n'o de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye wala dugawu bɛ kɛ maliyɛn ye maliyɛn tɛ tɔgɔ Nord kɛlɛ tɛ ban. merci Kalif. dugawu min kɛra Nord. Kalif i sigi i ka laban ni freestyle dɔ ye i ka freestyle dɔ k'an ye wagati kɔni banna an b'a laban ni freestyle ye.
ok an fitinin an tun bɛ to ka mari bɔ ko wariba cɛ n'an kɔrɔbayara lala o na se ka réaliser an kɔrɔbayalen an y'a ye k'a fɔ o tɛ réalité jaa faux rêve don jamais o tɛ réaliser anw nana sɔrɔ ma ni buwa bɛ sa ka kunun na a n'a bɔ ka bin girinkajɔ la fɛn tɛ bolo la fantanya de nan'i imposer anw ka fa la kabiri Modibo tile k'ale tɔgɔ nous pas bouger anw bɛ k'a ɲɛɲini sen ni bolo la mais ça ne va pas kunun ka fusa ni bi ye o kɔnɔnafili de b'anw kan sini bɛ kɛ cogo di kamana kamanagan de b'anw kan foyi dun t'an ni malo cɛ kunko ɲabaliya cɛ kunbɛ ɲuman tɛ sɔrɔ a na rendez-vous an ba n'i y'anw ye ka sogo dun fɔ ni kunko bɛ sigida la sigida y'anw kɛ côté k'anw kɛ fini bila an kɔfɛ Merci à Kalif merci à tous les téléspectateurs aw bɛɛ foli don a ye jamukan partager aw tun bɛ Joliba FM de sanfɛ ani Joliba TV News jamukan Joliba rapu a bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kan tan ni wolonwula n'o dana gosira an ka kumaso kɔnɔ ani an ka jabaranin so sanfɛ la ne Solomani Tarawele surtout sur mais Augustin fo Yusufu ka foli d'i ma min ye ka dɔn k'a fɔ Abubakari bɛ an b'a fɔ ale bɛ duguma n'o ye arajo ye an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ